ndị Igbo ibe m daalụnụ n'ikwu eziokwu o nweghị ife ya atọ m ụtọ na 2023 ka isi n'enu bed manite e mee announce na onye Igbo awụrụna president of Nigeria Mana ụmụnne m, n'ịgwa unu eziokwu, m bịa na-ene ya anya ọ na-adị m ka ife a yaghị eme 2023 ọ na-adị m ka onye Igbo ịchị Nigeria ya akasị ike than camel ịgafe n'anya needle ma due to na anyịnwa wụ mmadụ a da afụ ife niile etu Chukwu si afụ ọ nya ka m ji etinye ọnụ n'ife gbasara Igbo presidency a ndị m ma adụkwanụ ọdụ obi ha megharịa like Cardinal Onaiyekan onye Yoruba si Kogi State sị na ekwesịghị ịdị ekwu okwu presidency bịa n'ala Igbo o nwe ka m ma esi dụ ya ọdụ m dụọ ya ọdụ maka ọ Chukwu ka ife niile dị n'aka ife dị ka ọ na ọ dụrọ possible nwere ike Chukwu emee ya ọ dị possible ọ nya ka m ji etiikwara ya ọnụ onye ọbụla na-efolo mụnwa Remy Ilona ga-ama na ife m na-agwa Igbo wụ na future anyị ya adị secure ma anyị nachigha authentic omenala nachigha ebe Chineke sị anyị nọdụ mana mmadụ ka anyị wụ ndị igbo one na-anụ ife a m kwuru ọ very few ndị igbo one na-anụ ozi anyị na-ezi through omenala defenders ọ very few ndị igbo one na-agbakwanụ mbọ ka a nachigha that authentic omenala ọ ka pere mpe kịta so wee chekwarị na m ma ada etinyekwa ọnụ na anya n'ife gbasara etu ndị Igbo na mba ndị ọzọ si emekọta ya ndị be anyị o nwerọ ihe ọzọ m ji etinye ọnụ n'ife gbasara presidency a karịa ife a onye Igbo wụrụ president ọ ma solve 1% of Igbo problem but onye igbo wuru kenia onye igbo wuru kenere ya president maka eme nwata ka emere ibe ya obi adị ya mma hausa achịana fulani achịana yoruba achịana northern minority achịana southern minority achịana ọ sọsọ igbo fọrọ ya chineke nye anyị ya ọ ya atọwu m atọwu mana m afụrọ etu ọ ya esi mee ma chukwu abụọkwa gị o i nwekwara ike ime ka ọ dị possible i mee ọ ya atọ m ụtọ m wee na-agwa ndị Igbo onye chukwu na-enyere aka na-enyere onwe ya aka unu gee ntị n'ọnụ m ọfụma unu ya afụ na m na-ekwu na naijiria ama enye ndị igbo ma ndị Igbo kwado akwado ada ama ama miracle a bụ mee and ka ha esi wee kwado ife a bụ n'uche nke m Igbo kpọọ meeting of who is who ndị m kacha trust majority ya anọọzi ọ bụrụ oge ikedife ka nọ akpọọ m ya na phone mana nwodo okwesilieze kwuru okwu ka mmadụ nwee access to him m ma akpọ ya ife igbo ga-eme kịta bụ akpọọ meeting who is who na ala igbo sị akpọkwuna m ọ nwata ka m bụ mana akpọọ m na m ga-eso bịa igbo edecide ya ife niile nwere interest na presidency a akpọọ ha ncha kwanyere onye ọbụla ugwu ma nke debere afọ ma nke edebe ha afọ ma ndị bu n'obi na ya azọcha presidency enye ha minister akpọọ ha ncha kwanyere onye ọbụla ugwu agwa ha ncha biko ofu onye ka iwe igbo ya ewepụta and onye anyị ewepụta this time amaghị m ya ana m adụ critical of him ife m ji adụ critical of him ọ wụ na m ada anụ ebe ọ na-ekwu okwu omenala ihe m na-anụ ọ na-ekwu okwu ewu ụka ọ ohuabunwa number 1 o meena okenye mana ọ ka ahụ ka gbasiri ya ike so ọ tọchara ndị ọzọ onye a na-emere okenye ebe ahụ na ndị nwodo kpọrọ afa ha nyaahụ bụ ee eh, John nnia nwodo mana John nnia nwodo ị rụọna minister ị rụọna ọtụtụ ife inye efe ka onye nke a stepụọ front kwa ndị ọzọ niile Ngozi Iweala ha Peter Obi Moghalu nke Nnewi mention them even nwanne anyị nwaanyị apụtabeghị Ezekwesili ndị a niile wụgbado strong candidates Rochas na Ọji Ụzọ Kalụ ndị chigo Naijiria aka adụ ụnụ mma onwebedo etu o si dị onweghị ndị chigo Naijiria kakwu na abụ mma so ụnụ ya eso n'ebe ahụ mana Igbo ya e-present a common candidate and onye m na-ekwu ya wụrụ ọ wụ dịso ohu abụọ nwa ewepụta ya present ya Naijiria sị naijiria meenụ ya etu unu si mee onwe unu anyị anụ ife naijiria ya ekwu naijiria sị anyị zuzuru pụọ anyị asị chineke ọkwa ị fụnụ ya anyị anakpuwe be anyị jee doziwe be anyị o teena m gwabara igbo na o nweghị etu Igbo ya esi wee nweta onwe ha karịa etu nna nna ha ndị Hibru si nweta onwe ha n'Ijipt Mozis nọkata nọkata nọkata na nke ndị ọgọ ya ebe ọ na-ata afụfụ ọ sị ọgọ ya nwoke m ana Ijipt ka m je ma na o nwere ụmụnne m ndị fọzịkwaranụ ọ sị okay Ọ pụọ n'ụzọ ya na Chineke kpaa ife ha kpara ebe ahụ o wee nachigha kpọọ ndị okenye ndị Izrel oku ha bịa wee sị ha na Chineke afụgokwanụ ihe a na-eme ụnụ na akwa ụnụ bidoro na-ebe na o rubena ya ntị anyị efezi sọsọ Chukwu Izrel sị na ha ya efe Chukwu n'Ijipt ife Baịbụl gwara anyị wụ and they bowed and worshipped the Lord n'ime Ijipt Exodus 4:31 Igbo ọ ihe a bụ ezigbo Baịbụl nke unu na-akpagharị n'aka na Naịjirịa ma Amerịka na Briten agwọdụ Baịbụl anọdụ na ya ezigbo baịbụl anyị ede na hibru dee n'inglish ife anyị eji de n'asụsụ naabọ wụ a sịwara gị asị ka ị maa na a na-asịrị gị asị maka mistranslations na misinterpretations juru nke a na-ebugharị na naijiria na nke ndị igbo na-ebugharị ebe ọ bụla ha bi ọ n'ebe a ka m si gote ya israel kweta na ha na chineke ya awụ partners chineke wee mewe ife dị na israel inwere onwe ha maka ọ sọsọ ndị igbo wụ mba si Israel na-arịa antisemitism mana ha amaghọ na ha na-arịa ọ bọdụ mmadụ nkịtị before m bewe ihe ọbụla ana m akwado ya akwado ị nezie anya ị ya-afụ ife akwụkwọ a na-ekwu okwu ya na antisemitism na igbofobia na ọ nwanne ka ha bụ Donu Kogbara ọ bụghị onye igbo O kwuru ya ihe ọ kpọrọ ya ihe Igbo na-aya wụ Igbofobia. Walter Isaac ọ Yale graduate ọ sị na ọ ndị Igbo wụ ndị na-asọfa antisemitism and racism but because na a kpọrọ ha black a da-akpọzi ife Igbo na-asọfa antisemitism antisemitism kpatara na Nigerians achọghị ige ntị n'akwa Igbo na-ebe upon ife Igbo meere ha mana chineke na-atụnye ọnụ n'ife ma ndị ọ na-eme humble-uo onwe ha kweta na o nwere ife na-eme ha nya igbo aro a m tụpụtara a sịkwa m kwuo asị m sị gee ya ntị daalụ na udo dịrị onye ọbụla chukwu mere anyị ebere amen